ndeewo ihe anyị wetara n'ụbọchị nke tata bụ ilu igbo ụfọdụ na nkọwa ha ilu igbo ụfọdụ na nkọwa ha ilu nke mbụ bụ ebe a na-agwọ ọgwụ anya anaghị etinye ya ose ebe a na-agwọ ọgwụ anya anaghị etinye ya ose kedu ihe nkọwa ilu a pụtara onye mkpezi ụka adịghị mma ikwu okwu ga-ebute aghara ma ọ bụ mee ihe ga-ebute ọgba aghara nkewa na esemokwu ya bụ ọ bụrụ na ị bụ onye a na-ahụta dịka onye na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ ma ọ bụ onye na-ekpezi esemokwu dị n'etiti mmadụ abụọ ọ dịghị mma ka ị na-ekwu okwu ga-eme gịnị ga-ebute esemokwu na ebe ahụ ị na-ekpezi ndị ahụ okwu na-esere ilu nke abụọ ọkụkọ merụọ ala ya ebere n'elu ọkụkọ merụọ ala ya ebere n'elu kedu ihe nkọwa ilu a pụtara ihe onye mebiri bụ ihe na-achụ ya ọsọ ihe onye mebiri bụ ihe na-achụ ya ọsọ kedu ihe ọ na-akọwa o nwere ihe mmadụ ga-eme onye ahụ agaghị enwe ezumike nke mkpụrụ obi onye ahụ ga na-echekasị onwe ya maọbụ na-agbagharị gbasara ihe ọjọọ ahụ onye ahụ mere ilu nke atọ ugwu bụ nkwanye nkwanye nwaanyị jiri mụta ibe ugwu bụ nkwanye nkwanye nwaanyị jiri mụta ibe kedu ihe nkọwa ilu a pụtara onye sọpụrụ mmadụ a sọpụrụ ya onye sọpụrụ mmadụ a sọpụrụ ya ya bụ mgbe ị na-akwanyere mmadụ ugwu a na-eme gịnị a na-akwanyere gị ugwu ọ bụghị mgbe ọ ga-abụ ị fụ onye tọrọ gị gị agafere onye ahụ ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị ịgbụ onye ahụ asọ gị agbụọ ya asọ ọ dịghị mma ị hụ onye tọrọ gị ga-eme gịnị ga-ekele ya ọ bụrụ na o nwere ihe ọ na-eme a ga-enyere ya aka mee ga-enyere ya aka mee ya ugwu bụ nkwanye nkwanye nwaanyị jiri mụta ibe ilu nke anọ ahụ ma ekwughị na-egbu okenye ma ekwuo anụghị na-egbu nwata ahụ ma ekwughị na-egbu okenye ma ekwuo anụghị na-egbu nwata Kedu ihe nkọwa ilu a pụtara? Okenye nọrọ ebe ihe ọjọọ na-eme ma mechie ọnụ, ọ ga-ahụ nsogbu. Okenye nọrọ ebe ihe ọjọọ na-eme ma mechie ọnụ, ọ ga-ahụ nsogbu. Ma nwata jụrụ ịnabata ndụmọdụ ọma okenye chọkwara nsogbu na ọnwụ. ma nwata jụrụ ịnabata ndụmọdụ ọma okenye chọkwara nsogbu na ọnwụ ya bụ gị bụ okenye ị hụ ebe ihe na-emebi emebi ị gbachi nkịtị sị na o nweghị ihe na-eme mara amara na gịnị na ọ dịghị mma ihe ahụ mebiwe o nwere ike imetụta gị ma ya bụ ihe mebiwe ma gị bụ nwata a na-enye ndụmọdụ na-eme ị makwa ndị anyị bụ taa gbafuo o nweghị ihe na-eme uche gị dịkwara ya maka ị nwere ike mgbe ị ga-emecha ya ọ bịa na ikpeazụ ya eme gịnị ya ejide gị ilu nke ise e kezie oke mbembe ala e kezie oke mbembe ala kedu ihe nkọwa ilu a pụtara ọ bụrụ na a hazie ihe ka o kwesịrị ntamu na iwe ga-akwụsị ọ bụrụ na a hazie ihe ka o kwesịrị ntamu na iwe ga-akwụsị kedu ihe ọ na-akọwara anyị ọtụtụ mgbe a ga-ama na ihe dị etu a na etu a ka ihe kwesịrị isi dịrị onye bịa o lefere ya anya onye bịa o lefere ya anya okeke na-eche okorie Okorie na-eche Okafọ ọ dị mma ihe kwesịrị ka e mee nke ọma ka e mee ya nke ọma e mee ihe ahụ nke ọma ọ ma na-ebute esemokwu mmadụ ama na-akpọ mmadụ ibe ya asị oge a haziri ihe mana a hapụ ya onye ọbụla na-eme nke masịrị ya onye bịa ọ na-eme gịnị ọ na-eburu nwanne ya iro n'obi ilu nke isii nwata rie ihe o jiri mụrụ anya ya arahụ ụra nwata rie ihe o jiri mụrụ anya ya arahụ ụra kedu ihe nkọwa ilu a pụtara onye nweta ihe ọ chọrọ dị ya mkpa maọbụ ihe ọ na-achọ ya ezuo ike onye nweta ihe ọ chọrọ dị ya mkpa maọbụ ihe ọ na-achọ ya ezuo ike ya bụ ọ bụrụ na e nwere ihe ị na-achọ n'ụwa dịka na ị na-achọ di ma ị na-achọ nwa ị naghị ezu ike ganye na ị chọta ya bụ ihe bụ nke na-akpa gị ị ga na-akwụgharị ebe ọbụla a sịrị sị jee ị gbara jee ebe ọbụla ihe ọbụla a sị sị mee ị mee ya ma ya bụrụ na gịnị na ị nwetara ihe ahụ ị na-achọ ya bụ nwata rie ihe o jiri mụrụ anya ya arahụ ụra nke asaa ilu nke asaa oke anụ gbubie oke mmadụ achụwa ya oke anụ gbubie oke mmadụ achụwa ya kedu ihe nkọwa ilu a pụtara ihe dị ike a ga-eme emepụta a ga-achọ onye dị ike mara ihe ahụ eme ihe dị ike a ga-eme emepụta a ga-achọ onye dị ike mara ihe ahụ eme ya bụ ọ bụrụ na enwe ihe siri ike ihe tara akpụ pụtara achọrọ ka emee a na-achọ onye dị ike mara ka esi eme ya bụ ihe ka onye ahụ mee gịnị nye aka mee ya bụ ihe ọ bụghị onye ọbụla ị hụrụ ka ị ga-ewere rụọ ọrụ tara akpụ kama ọ bụ ndị obi siri ike bụ ndị ga-eme gịnị bụ ndị ga-arụrụ gị ọrụ ahụ siri ike ilu nke asatọ elegwe eyi atụnyere ya ọgwụ elegwe eyi atụnyere ya ọgwụ kedu ihe nkọwa ilu a pụtara achọpụtacha ajọ omume mmadụ onye ọbụla ga-amata ka esi esozi ya achọpụtacha ajọ omume mmadụ onye ọbụla ga-amata ka esi esozi ya ya bụ ọ bụrụ na achọpụta ka mmadụ si akpa agwa maọbụ ka mmadụ si eme omume onye ọbụla ga-amụta ka esi eso onye ahụ enwere ike ọ bụrụ na onye ahụ na-eme ezigbo omume a ga-amụta ụdị aka a ga na-eji eso ya bụ onye na-eme ezigbo omume ọ bụrụ na onye ahụ na-akpa ajọ agwa amụta ụzọ a ga na-esi eso ya bụ onye na-akpa ajọ agwa ilu nke itoolu egbe anaghị efe ufe ghara ọjị egbe anaghị efe ufe ghara ọjị kedu ihe nkọwa ilu a pụtara onye maara ihe anaghị emewe ihe hapụ maọbụ chefuo ụzọ ọ na-esi enweta ihe ọma na ndụ onye maara ihe anaghị emewe ihe hapụ maọbụ chefuo ụzọ ọ na-esi enweta ihe ọma na ndụ ya bụ ọ bụrụ na e nwere ebe ị na-arụ ọrụ a na-esi na ya akwụ gị ụgwọ ị naghị anọkata chefuo ebe ahụ ị na-arụ ọrụ maọbụ kwụsị ịrụ ọrụ maka na ị chọrọ ịkwụsị ịrụ ọrụ kama ị ga na-eme gịnị ị ga na agbasi mbọ ike ahụ na ị na-eme gịnị na ị na-arụta ya bụ ọrụ ka a na-akwụ gị ụgwọ gị ilu nke iri bụ ilu nke ikpeazụ ngwere gbawa ọsọ hapụ ukwu osisi aka akpara ya ngwere gbawa ọsọ hapụ ukwu osisi aka akpara ya kedu ihe nkọwa ilu a pụtara mmadụ mewe ihe chefuo onye na-egboro ya mkpa ọ dabaa na nsogbu mmadụ mewe ihe chefuo onye na-egboro ya mkpa ọ dabaa na nsogbu ya bụ ọ bụrụ na e nwere ụzọ i si enweta enyemaka ọ dị gị ka ị gbagotego enweghịzi uru ị na-anata n'aka onye ahụ ị nwere ike pụọ ije ka i kogharịa aka esichabeghị ike o mana ị chọ ka i megharịta ahụ ka ndị mmadụ fụkwa na ihe na-abata gị aka ị nwere ike mgbe ahụ ị ga-apụ imegharị ahụ ga-eme gịnị ga-adaba n'ihe ị na-amaghị isi na ọdụ ya e nwere ike achọ ofu ihe kodo gị sị na gị mere mana ọ bụghị gị mere ya bụ ọ na-adị mkpa ị na-eme ihe uche gị bụrụ afọ gị adịzịna eme ihe maka na ị chọrọ ime ya kama mee ya na o kwesịrị ka e mee ya ndewo